aw ni yakuma n'i ko musoya i ko fɛɛrɛ ni cɛsiri muso caaman be yen nɔ a ka d'u ye kosɛbɛ u fari a ka nugu sanfɛ ka taa i ni maa dɔ be tulu kelen mun nga ale b'a mu a fari la cogo di e b'a mu i ta la cogo di danfaraw be ɲɔgɔn na sabula muso bɛɛ n'a ka fɛɛrɛ de don bi fɛɛrɛni dɔ bɛ ne bolo k'a yir'i la gomaziw kɛlen kɔfɛ an farikolo la ani fana an kan ka to ka tulu mun an fari la cogoya min na bi ta in b'o de kan n'an b'o kɛ an mago bɛ jɔ vaseline na ne b'a dɔn vaseline kɔni o tɛ dɛsɛ ne nimanaw bolo vaseline tɛmɛnen kɔfɛ an mago bɛ jɔ nemurukumuni fara la an bɛ nemurukumuni de sin tan cogoya in na k'a fara bɛɛ bɔ a sanfɛla la nka i b'i jija ji kana na k'a la dɛ an mago bɛ a fara dɔrɔn de la tulobilenkan dɔ la n'u b'a fɔ ko zeste de citron an mago bɛ se fara in dɔrɔn de ma ji kana k'a la o fɛ dɛ n'a sɔrɔla nemurukumuni fara binkɛnɛ in de b'i bolo baasi den kelen t'a la i bɛ se k'o k'a la a sinnen ɲuman an b'an ka vaseline ta k'a fara a kan an bɛna bain-marie de kɛ an bɛna t'a sigi tasuma sanfɛla de la jikalan na waasa a bɛɛ ka yelen ka ɲɔgɔn bila vaseline ka ɲi kosɛbɛ ne nimanaw surtout n'i bɛ vaseline k'i fari la ko pomadi wɛrɛ b'i bolo ni kɛrɛmulama don i n'a fɔ aw bɛn'a ye video in kɔnɔna na cogoya min na olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kosɛbɛ Ani fana aw k'a dɔn k'a fɔ ko situlu fana ka ɲi kosɛbɛ nin ko ninnu na nka ale kasa de ka bon dɔɔni a yɛlɛmalen ɲuman an fɛ an b'a ta ka t'a sigi ta sanfɛla la ka ta wuli a kɔrɔ f'a ka yelen sa nemurukumuni min faralen filɛ nin y'a kan tantɔ o fana ka ɲi kosɛbɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sitɔrɔnmafɛnw a ka ɲi nɔ bunadamaden fari ma kosɛbɛ ani fana n y'a fɔ cogoya min na aw k'aw jija ji kana na k'a la a b'a dan nemuru fara dɔrɔn ma nemuru ji o kana na y'a la dɛ ne nimanaw i n'a fɔ a y'a ye jala cogoya min na ne ma ji fosi de kɛ a la fana Miniti damadɔ ta funteni filɛ nin ka kabako da la an t'a ko bila dabiri da la an b'a yɛlɛma nɔgɔni fɛ sabula vazilini simi ka di kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a ɲɛ kɛlen tɛ nin nɛrɛ ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye an ye nemurukumuni fara min k'a la o de y'a ɲɛ kɛ nɛrɛ ye n'a sɔrɔla k'i ye nemurukumuni wɛrɛ de k'a la binkɛnɛnama in a ɲɛ bɛ taa kɛ binkɛnɛ y'i bolo wa nemurukumuni in kasa bɛ tugu a nɔfɛ nafa caman bɛ nemurukumuni in na dɛ ne nimanaw n bɛ segin k'a fɔ kokura kun aw kana nemurukumuni ji k'a la abada yani a b'a fɔ k'a bɛ kufu aw bolo nemurukumuni fara dɔrɔn b'a bɔ baara ɲɛnabɔlen filɛ nin komi n y'a fɔ cogoya min na a simi ka di kosɛbɛ n'a kɛra k'i ta simi ma ja i bɛ se k'a sigi fiɲɛ kɔrɔla la walima u ka subahana mansin ninnu n'o ye firigo ye ubiyɛn kɔnzelatɛri i b'a don o kɔnɔna na a bɛ sin ka simi tentɔ tulu yɛrɛ bɛ mun cogo di de Tulumanfɛn caman ye fɛn ye i n'a fɔ fɛn min mana kɛ farikolo la a bɛ manamana ani fɛn min fana ale bɛ simi i kan ka tulumanfɛn de mu i fari la fɔlɔ san kalo tan ni fila bɛɛ nin asitisi bɛ se ka kɛ i bɛ tulumanfɛn de mu i fari la fɔlɔ tulumanfɛn munnen i fari la i kolen jɛlen pasi i bɛ sɔrɔ ka na kɛrɛmumanfɛn ta k'o mu sanfɛ hali n'a kɛra k'i bɛ porodi tulu de mu tulumanfɛn min dara i golo kan fɔlɔ a b'a to i fari bɛ magaya ani fana a b'a to i bɛna kɛrɛmumanfɛn min mu a sanfɛla la ni porodi simiki b'o la a b'a to a t'i fari agrese o de y'a to i bɛ maa dɔ ye u bɛ porodi tulu mu san kalo tan ni fila u fari tɛ jeni abada o gundo de fɔlen filɛ nin ye ne fɛ hali n'a sɔrɔla maa minnu tɛ porodi mu fana a ka kan anw fana na nin fɛɛrɛnin min y'a yira aw la sisan a bɛnnen don maabakɔrɔ la a bɛnnen don denmisɛn la a bɛnnen don porodi munna na a bɛnnen don maa min tɛ porodi mu